Moni, ndine Jack. Nde nkhani yathu ikutitengera ku Indonesia mu mzinda wa Bali. Ndi nkhani yaifupi koma mukhoza kugwira chakumwa tiyeni ticheze. Bambo uyu dzina lake ndi Igor Komarov. Iyeyu ndi wa ku Ukraine. Ati ndi mwana wa bambo wina otchuka kwambiri ali ndi nickname yoti Kumar. Ku Ukraineko ndi ngati leader wa zigawenga nde anali onena kuti amayenda chobisala bisala eti kukhala ngati mu magangi awo auzigawengawo anayambanamo ndi anthu nde amapanga zobisala nde Igor anatengana ndi girlfriend wake kuchoka ku Ukraine kupita ku Indonesia ku holiday koma zakachetechete eti nde sizikudziwika kuti kaya a girlfriend wo samadziwa kunena kuti zikuyenera kukhala zakachetechete girlfriend wakeyo kaya ndinganene kuti ndi influencer wapa social media pa instagram ali ndi over 200000 followers nde anthu onena kuti amakonda kuposita chilichonse chomwe akupanga eti kuti kaya ali apa pa holiday zithunzi chanichani nde anthu onena kuti akuyenda chobisala koma mmene anapita ku holidayko ku bali akuti ku paradise Island sort of. Anapezeka kuti nthawi ya a Valentine ija mayiyo anaposita chi- zithunzi osati chimodzi kunena kuti ayi Valentine, my Valentine is every day with my man chani chani koma ataposita anapezeka kuti wapanganso post location anachita kusonyeza hotelo yomwe anali samaganiza china chilichonse basi achoka pamenepo anakwera kaskuta kawo kanthuthumula kumajambula maselfi chani timavidiyo anapezeka kuti anangodabwa zimagalimoto zikwatani zikwalondola anawagwira onse awiri anawatenga koma akuti mkaziyo mzimayiyo influenceryo anathawa anamusunga Igoryo kenako anakanena kunena kuti Igor wagwidwa anthu atani anatigwira chani chani basitu apolisi kuyamba kumsakasaka Igor abambo ake kuyamba kuti mwana anga ali kuti kenako patulusidwa video video yake Igor atamenyedwa koopsa akuyankhula kunena kuti akwauza amayi ake ndi bambo ake kuti chonde abwezereni 10 miliyoni munaba ija andimenya kwambiri komanso andithyola ziwalo Apapa andidula ziwalo zina akuoneka ngati kuti mkono amutani, mkono umodzi amudula. Atamuvulaziratu akuchonderera kuti ingobwezani ndalamazo, 10 million bwezani. Mukapanda kuwapasa in 2 days andipha. Kenako anthu hii kwatuluka ransom video zinatchuka pa intaneti pa kunena kuti kwatuluka ransom video ya Igor. Anthu ndi amayembekezera abambo ake atani apereke ndalamayo kumuombola koma 2 days yatha sanatani sanapereke nde kunangochita zii apolisi anamusakasaka kunena kuti anthu ake ndi ndani ndipo alinaye kuti mpamene patuluka ano wina waimba foni kupolisi kuti wapeza chani wapeza mutu wa munthu mmadzi apolisi kupita iii akupezaso dzanja akatere iii akupeza chidale akatere akupeza mwendo ziwalo zosiyanasiyana basitu kuyamba kutolera ziwalo zija nde apanga identify kugwiritsa ntchito ma tattoo pachidalepo kunena kuti pa chest kunena kuti ikukhala ngati ndi Igor anamuphadi anamuduladula nkukamutaya apanga ma dna test chani apa apo ati achita identify anthu 6 kuti ndi amene anali involved amene anawagwira mmodzi wagwidwa 5 sakudziwika kuti ali kuti imeneyo ndiye yomwe yatchuka kuti ku Ukraine zoopsa opsa chonchi izo ndiye zomwe zagwa ku Ukraine za Igor Komarov wagwidwa chifukwa cha a girlfriend anaposita location zikomo kwambiri